an sindilen kɔ ni ala tɔgɔ barikama ye ani an salilen kɔ kiraba in kan ni muhamadu don salalahu taala alayhi wa salam an bɛ an ka foli ɲɛsin an karamɔgɔ minnu bɛ yan ani an ka alimami minnu bɛ yan ani an ka mɛri minnu bɛ yan ni dugutigiw an bɛ an ɲɛsin ka foli k'u ye n'an bɔra yen an baw an b'u fo ayiwa u ka nin baara in na mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ selen kɛnɛ in kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ a dabɔra ala ko min kama a baraji an'a labanko ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye an b'a fɔ an baw ye diinɛ in ti ko kura ye musow ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri la kabini ala kira tile salalahu taala alayhi wa salam mɔgɔ min fɔlɔla ka lafiya ɲɛsin a ma o ye muso taafetigi de ye seyidatu kadija ale de ye so di kira ma ka fini d'a ma ka hakili sigi o kɔfɛ mɔgɔ fɔlɔ min sara ni silamɛya diinɛ in tɔgɔ la o ye muso taafetigi de ye muso de fɔlɔ sara nin diinɛ in dɛmɛni sira kan mana musow n'olu kɛra diinɛ tabaga ye bi o tɛ ko kura ye o ye ko kɔrɔ de ye an b'u fo k'a ɲini ala fɛ fana ala k'an n'u dɛmɛ a la kuma surumani de don dakurunya fila tɔɔrɔ min filɛ an kan ɲani min filɛ jamana kan dutigiw filɛ dɛgun min na denbaw filɛ tɔɔrɔ min na n'i y'a bɛɛ lajɛ hmm. silamɛya de ma faamu ni silamɛya kun faamuna an bɛɛ bi lafiya parce que ala y'an da ala b'an dɔn fɛn min y'i da a b'i dɔn dɛ n'o ko min walahi i ka hɛrɛ b'o de la a b'i n'a fɔ tubabu mana fɛn o fɛn dilan a bɛ katalɔgu k'a la ni mɔbili don mɔtɛri vidanzi ka kan ka kɛ nin hakɛ in na tulu ka kan ka kɛ fɛrɛn na nin hakɛ in na n'i y'a labato i bɛ san kɛmɛ kɛ n'i ka mɔbili ye n'i y'a labato wallahi parce que min y'a dilan a b'a dɔn min ka ɲi a ma a y'o de fɔ ala de y'an da ala b'an dɔn o de la a ye kiraw ci an ma an karamɔgɔw bi yan an bɛɛ bi bɔ yan wallahi fɛn o fɛn bɛ to ala ɲɛda don sɛgɛn ninnu bɛ ban an bɛɛ b'an da de ka segin ala ma don dɔ la u b'an bilasira ni ɲɛji de ye ni sankanso b'i bolo a bɛ to yan i musow cɛ wɛrɛ b'u ta yan i ka nafolo a bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ alors hmm? mɔgɔ kunnandi ye jɔni ye min ni ala bɛnna na n'i ni ala cɛ ɲana an karamɔgɔ hmm. ko bi laban ala bolo dɛ gɛlɛman ma fɔ diinɛ na silamɛya ka nɔgɔ fɛn bɛɛ ye ala kira salasalam a ko silamɛw ma silamɛya kelen dama de don kul amantu billahi summa istaqim i karamɔgɔ ye min fɔ ne kan t'o ma dɛ ne kan tɛ hayidara ta ma An bɛka ka ala min wele an bɛka ka seli misiri kɔnɔ ni kira min kumakan ye kira ko silamɛya ye kelen de ye n'i dara ala la i tilen n'i dara ala la i tilen karamɔgɔw nin dama dɔrɔn de ɲinina an ka nin fɔ mɔgɔw ye dɛsɛ de kɛra nin na an bɛ kule la faamaw ye faso nafolo dun faamaw y'a don tan faamaw y'a bɔ tan mais a bɛɛ bɛ mun kɔnɔ ɛ taribiya éducation éducation ni éducation tiɲɛna dɔrɔn adamadenya tiɲɛna ala ko an jogo de ka ɲɛ an dɛsɛra ka nin de fɔ mɔgɔw ye a ye taa seli a ye na seli a ye wurudi kɛ a ye kuluwalahu siyɛn tan ni kelen kalan a ye arakan fila seli a jurumu bɛɛ bɛ yafa ɔ n'i y'o fɔ dabalijugukɛla ye a b'a dabila alors dɛgun min bɛ jamana kan nin dɔrɔn de don jogo de man ɲɛ jogo man ɲɛ an ye jogo mɔgɔ wɛrɛw ka laada ta min n'an ta ka jan an tɔ tununna ne y'a f'i ye don dɔ la fali ni waraba bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye waati kɛ waraba nana a fɔ fali ye ɛ fali y'a fɔ waraba ye ko ne bɛ fɛ ka k'e si ye a waraba ko fali ma e kɛ man di ne ɲɔgɔnna ye dɛ a ko mun na ko ala da i tulo fila in ma i ni ne kɛ man di ɲɔgɔn ye fali ye a laminɛ ka taa tulo fila tigɛ ka bɔ a la ka na waraba yɔrɔ la ko an kɛra kelen ye yan ee a ko an janyana a ko e ma kɛ ne ye wa i ma k'i yɛrɛ ye bilen alors o de donna an fɛ yan a ye gɛrɛ an ba an baw la musokɔrɔbaw minnu ye waati dɔ ye a ye gɛrɛ u la a ye gɛrɛ an ka cɛkɔrɔbaw la minnu ye waati dɔ ye a k'u ɲininka waati tɛmɛna hali o ma mɛn i jɔlen i ni npogotigi dɔ jɔlen carré kɔnɔ i fa ye walima i fa ɲɔgɔnna dɔ walahi o b'a sɔrɔ i bɛ quatrième carré la a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka abada i ni npogotigi taa jɔ kɛnɛ kan cɛmisɛn ni npogotigi ko a fa walima a fa ɲɔgɔnna sitigi k'o bɛna aw fila jɔlen sɔrɔ o b'a sɔrɔ e kɔni cɛ bolila fo yɛrɛ a ye musokɔrɔbaw ɲininka aw ka cɛkɔrɔbaw ɲininka mɛ nin tun ye diinɛ ko ye wa nin tun ye lamɔ ni jogo de ye bangebaw tun b'a dabɔ a kama de ka wari bila finɛtiri kan wari tun bɛ bila yen tabalinin bɛ minnu fɛ o tun man ca yɛrɛ u b'a dabɔ a kama ka warimisɛn bila tabali kan ka denmisɛnnin jogo lajɛ a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka mɛ an nana bali mun na sisan ko civilisation tiɲɛ o kɛra mun ye alimami yɛrɛ denmuso kamalen de bɛ taa fo a ka da la fo a ka so kɔnɔ u b'a bisimila alors karamɔgɔw a bɛ taa mun fɔ ala ye alimamiw bɛ taa mun fɔ ala ye saya in don min na dɛ walahi karamɔgɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn trɔnpe ala tɛ trɔnpe dɛ ala ɲɛ bɛ dusukun na ni aw jɔra bi ka ala ka tiɲɛ fɔ walahi jamana in a bɛ bɔ tan tiɲɛ de ma fɔ ka mɔgɔw nɛgɛ dɔrɔn ka bila i ka sira kan mɛ a ye kira mankutu lajɛ a y'a ka sahabaw mankutu lajɛ ala min ye seli di ala kira ma hali ala m'a fɔ ko a bɛ seli ala ko kira ma de wa innaka la ala khuluqin azim muhamadu i jogo ka ɲi muhamadu i jogo ka ɲi ala kɛtɔ ka kira mankutu k'a bolo kɔrɔta a ko i jogo ka ɲi a m'a fɔ i bɛ seli a m'a fɔ i bɛ sun mɛ kira de nana ni sun ni seli ye kira yɛrɛ kɛtɔ k'a ka sahabaw kɔrɔta a ko abubakari ma ɛsidiki abubakari tiɲɛ fɔla a ko umaru ma ɛl faruku umaru min ye tiɲɛ ni nkalon fara a ko usumani ma zul haya cɛ min bɛ saamɛ a bɛ maloya a ko ali ma asadulahi ala ka waraba ka ka juguw kɛlɛ alors mais aw ye seli mɛ yan a ye sun mɛ yan a ye jaka mɛ yan mais karamɔgɔw a bɛ segin ala jumɛn ma mamadu ka ala kɔni tɛ ah non na ni na sara tan a bɛ ala danbɛ ala ko bi kira minɛ don min na ala ko kira ma e bɛ na wa bɛɛ bɛ na maa ti to yan dɛ bɛɛ bɛ sa mais i salen kɔ diinɛ ti tiɲɛ dɛ n bɛ jamakulu o jamakulu tile n bɛ ala ka wulibali fɔla d' u ma o la ala kira ko dɔnnibaw al ulama u umana u layi ala halkihi wa bɛsa ye ala ko dɔnnibaw alimami silamɛya karamɔgɔ aw de kɛra ala ka homme de confiance ye kunfinw kan lahara a kelen tɛ siratu tigɛ fo ala k'a ɲininka a ye mun f'u ye a ye mun f'u ye

cɛw kan'i muso janfa ni muso fila bɛ cɛ min kunna tilen u ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɛ laadiri ye faama hmm. lahara i tɛ siratu tigɛ fo ala k'i jɔ i ye jamana min mara i e yɛrɛ tigitigi i ka minisiriw i ka chef de travail ala b'a bɛɛ jɔ kelen kelen a ye mun kɛ baara in na a kɛra tiɲɛ kan wa kɔrɔ a ma jamanadenw joli min ni o joli kelen yer'i da la hali n'i sara kaba kɔnɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ ni tiɲɛ fɔra k'o bɛ yɛlɛma an mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka limaniya u bɛ dimi u bɛ muruti ko dulɔso cayara mali kɔnɔ an bɛ taa dulɔso ci ne ko non aw kana jele ta ka taa bin mɔgɔw kan a tɛ kɛ ten n'aw ye silamɛ ye tiɲɛ na dulɔso bɛ ci misiri kɔnɔ dulɔso bɛ ci wajulikɛyɔrɔ de la dulɔso bɛ ci zawuya de kɔnɔ ɛrɔ dulɔ ye haramu ye katika bɛɛ b'o dɔn mais an ka dulɔ to yen karamɔgɔw kana wuli ka kɛlɛ kɛ dulɔ nɔfɛ dɛ an k'a fɔ bi hmm. namugu namugu ti kɛ na na to na kati karamɔgɔw ka wajuli kɛ bi misiriw la wajulikɛyɔrɔ la zawuya kɔnɔ k'a fɔ katikaw a y'a kɛ ala kama nin kalo in bɛɛ mɔgɔ si kana namugu san bilayi dɔw b'a san nka namugu bɛ bɔ kati yan namugu ye haramu ye wa a dagalen don mais karamɔgɔ ko k'a to a bɛ to yen bɛɛ t'a to yen dɛ mais a bɛ to yen alors mais jango dulɔ don jango jɛnɛya don mais tiɲɛ tɛ ka fɔ ala ka dugukolo kan ɲɔgɔn nɛgɛn dɔrɔn ka jalamugu fu meleke ka kɔlɔsibaw ta ka mikoro siri ka kule mɔgɔw kunna ka bɛɛ tɛ se ka sunɔgɔ a ye ala ni fa la a ye ala sa an baw an b'aw fo ayiwa an baw an b'aw fo ayiwa a sara bɛ ala bolo ayiwa aw de ye lamɔkɛlaw ye walahi aw de ye lamɔkɛlaw ye cɛ furu kun ti kɛ fɔlɔ abada fo du ɲuman kɔnɔ cɛ musow de jate bi minɛ ɔhɔ ko nin muso in sabalilen don a jan b'a a yɛrɛ la an m'a ni cɛ ye ɲɔgɔn fɛ Cɛ. a ye taa denmuso ɲini a denkɛ ye Ɔhɔ. furu kun bɛ kɛ tan de fɔlɔ walahi lamɔ éducation tiɲɛ mais bɛɛ ɲɛna a bɛ ɲini ka bunu nka an jigi bɛ an baw kan ayiwa a y'a cɛsiri ayiwa a y'a cɛsiri fara ka kan ka k'aw kan minnu fɛ hali n'u ma fara a kan a yɛrɛ k'a jija parce que n'an ko an ye silamɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de ka kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la yɛlɛmɛ bɛ don ko la ala b'a yɛlɛmɛ walahi siga t'a la o kɔfɛ an ka sɔrɔdasi musow an b'u fo ayiwa an b'u fo n y'o de f'u ye minnu balolen don an bɛ balo ɲɔgɔn fɛ minnu sara u kɔ min bɛ yen an b'a a degun partager u kelen ta tɛ maliden fɛn o fɛn b'i yɛrɛ dɔn i ta don an b'a an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn dɔ bɛ sunɔgɔ bi dɔ cɛ bɛ ŋaɲa de kɔnɔ an b'an da ka sunɔgɔ k'an ka misiriw wele ka mikoro kulo wayi parce que dɔw bɛ yen minnu ni dilen don o de la ne y'o fɔ maliyɛnw ye an ka sɔrɔdasiw aa ala kɔfɛ an ka kan k'an ɲɛsin u ma minnu sara u kɔ ka kan k'a dɔn ko maliyɛnw y'u jigi ye an tɛ politigi ko ɲɛdɔn mais an y'a fɔ mali faama ye gudɔrɔndila jɔ fɔlɔ fɛn bɛɛ jɔ wari o wari bɛ a bɛɛ don sɔrɔdasiw la fɔlɔ ni tasuma bɛ an k'o faga cogo c'est vrai ni tasuma wulila i t'a ɲini ko ne bɛ si min ne b'a kɛ non non a bɛ tasuma faga cogo de ɲini ni tasuma sara a bɛ sɔrɔ k'a lajɛ jɔnni bɛ da yɔrɔ min na jɔnni bɛ da yɔrɔ mɛ tasuma bɛ du la aw ko ko matila bɛ da yɔrɔ jumɛn ne bɛ si mini e bɛ siyɔrɔ ko de la aw ye tasuma faga fɔlɔ ayiwa mali bɛ yɔrɔ min na bi an ŋɔnɔ bɛ bolo la ŋɔnɔ bɛ bolo la dɛ an jigi tɛ foyi ye ala kɔ ani n'an ka sɔrɔsiw finitigiw an bɛ dugawu k'u ye dugawu dama tɛ an b'u dɛmɛ an bɛ se fɛn o fɛn an b'a tila n'u cɛ minnu sara an b'a tila n'u ka denbaya cɛ minnu balolen don an ka dugawu b'u ye ala k'u ɲuman segin ala ka mali bɔ bolo la a ye dugawu kɛ nin bɛɛ ni tɔɲɔni de warala ala bɛ na ni ɲangata ye an karamɔgɔw bi yan a tɛ se ka sɔsɔ la yughayyiru lahu ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim o de la an y'a fɔ mali maliyɛnw ye faransi bi yan o u ka kɛlɛden tɔw tɔgɔ ye di minisima bi yan o dɔwɛrɛ bi yan o dɔwɛrɛ bi yan o nin si tɛ se ka mali bɔ bolo la fɛn o fɛn bɛ mali bɔ bolo la mali yɛrɛ mali yɛrɛ kɔrɔ ye di fo an yɛrɛ ka bɛn fɔlɔ ka niyɔrɔ ɲini to yen fɔlɔ bilahi n'an ye ɲɔgɔn minɛ e ka ɲinɛ i niyɔrɔ kɔ cɛ ne ka ɲinɛ niyɔrɔ kɔ Ɔhɔ. an k'an ɲɛsin mali ma Cɛ. mali bɛ kisi siga t'a la hayidara bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔ maa tɛ se ka o dɛmɛ Walahi. Parce que n'ala ko a t'i dɛmɛ maa tɛ se k'i dɛmɛ cɛ minisima tɛ se ka mali dɛmɛ Ɔhɔ. mali yɛrɛ de bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni bɛn ye siga t'a la Ɛ, tasuma bɛ dugu la tuma min na Ɔhɔ. n'o kɛra niyɔrɔ ɲini kuma ye Ɔhɔ. a, o tasuma bɛ faga tuma jumɛn a ka gɛlɛn a ye ɲinɛ niyɔrɔ kɔ an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye fɔlɔ ni mali bɔra jugu bolo an dama an bɛ an bɛ yanga ye wa an bɛ bɛn an na o ala ka mali kisi an ka sɔrɔsiw ala k'u kisi minnu sara ala k'u dayɔrɔ nɛma u ka denbaya ala ka hɛrɛ k'u ye an ba minnu ye nin labɛn ala k'u sara sɛrifu usumani madani a ka garibu garibu de ye Tiɲɛ. a kana aw yɛrɛ tɔɔrɔ Ɔhɔ. anw ye baarakɛden saralaw de ye anw y'an si bɛɛ kɛ sogoninkɔ yan Ɔhɔ. an bɛ sɛnɛ kɛ sara la an bɛ doni ta sara la an Tiɲɛ. bɛ biriki gosi sara la ɔhɔ anw ma ɲinɛ kunun kɔ Walahi. an mago bɛ ayidara la yɔrɔ o yɔrɔ ne b'aw nɔfɛ yen Ayidara. ni ala ko don Ayiwa. salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bayakɛla a bayakɛlaw Awɔ. ɛɛ o y'a ɲuman ye awɔ Ɔ, ni ni- ni nin silamɛya ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka nin fɛn in dɛmɛ dɛ baya n'a dɛmɛna diɲɛ bɛɛ bi lafiya i muso tor'i bolo fɛn ma wolo i ka so min t'i den ye ala de y'a fɔ a fɔlɔ n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyali kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ

ni ala sɔnna su in na 20 heures émission kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo page chérifla information sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen mun bɛ fɛ ka fɔ émission in kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ page chérifla information sanfɛ ala ka 20 heures don an garisɛgɛ la salamu aleykum